Uthenga wabwino ukuchokera pa Mariko 6 ndime ya 7 kulekeza 13. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu Uthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adaitana ophunzira ake khumi ndi awiri aja, nawatuma awiriawiri. Adawapatsa mphamvu zotulutsira mizimu yoipitsa anthu. Adawalamula kuti, Musatenge kanthu kena kalikonse pa ulendo, koma ndodo yokha. Musatenge kamba kapena thumba lapaulendo. kapena ndalama m'chikwama. Nsapato muvale inde, koma musakhale ndi mikanjo iwiri. Adawauzanso kuti, Mukafika pamudzi, muzikhala nawo kunyumba kumene mudafikirako, mpaka itakwana nthawi yoti muchoke kumudziko. Ngati kumudzi kwina anthu sakulandirani, nakana kumva mawu anu, pochoka musase fumbi la kumapazi kwanu. Chimenechi chidzakhala chizindikiro choti apalamula. Ophunzira aja adapitadi, namakalalikira anthu kuti atembenuke mtima. ankatulutsa mizimu yoyipa yochuluka ndiponso ankadzoza mafuta anthu odwala ambiri n'kumawachiritsa. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa Inu Ambuye Yesu Khristu. Tinanena poyamba kuti lero ndi Lachinayi lachinayi limene timakumbukira ansembe ndipo ikakhala miyambo yosiyanasiyana mapemphero amene timachita lero kutengera m'buku la misa timatenga aja a ansembe kupatula mu nyengo zosiyanasiyana za mu mpingo kaya ndi advent christmas pasaka ndi zina zotero Koma ordinary time kupatula mapemphero a tsikulo timathanso kutenga mapemphero amenewo. Ndipo chotipatsa chidwi nchonena kuti uthenga wathu leroli ukutikumbutsa za maitanidwe, kuitanidwa ndi ntchito ya utumiki mu mpingo, Aepiskopi, ansembe, komanso ndi ife tonse ngati anthu. Tikuona kuwatuma Ambuye Yesu ophunzira ake ndipo adawalamula apite anthu awiri awiri, 2 2, 2 by 2, komanso adawapatsa mphamvu zokachiritsa anthu, kuwatulutsa mizimu yoipa. Adawapatsa mphamvu. zokuti apite ndithu midzi yosiyanasiyana ndipo kumeneko agwire ntchito imene atumidwa. Ife lero ngati Akhristu, ngati ansembe, tikukumbutsira udindo umene tidaulandira kuyambira pa ubatizo, pa tsiku lodzodzedwa unsembewo, ndi nthawi zonse kuti chikhristu chimatituma chani pamene tikutsindika za unsembe tinayambira dala kunena kuti lero tikufunanso kukumbutsira ubatizo mfundo yonena kuti akhristu tonse tisamayiwale mfundo yayikulu yonena kuti aliyense ndi wansembe ena common priesthood Ubatizo udatisandutsa ansembe achifumu komanso ministerial priesthood, ansembe odzodzedwa. Tonsefe timayitanidwa as an individual koma timatumidwa kuti tikatumikire anthu ndipo utumiki kuti uyende bwino timayenera kukhala ndi good companionship, good community. kuyambira mu nyumba komanso community ya akhristu onse pamene akuwatuma awiri awiri sindiye kuti ndi literally kuti kulikonse anthu awiri anthu awiri inde zimatheka akutitumikira kaya ndi ansembe awiri kaya kuli asisiteri awiri kaya kuli ndani anthu awiri koma zikungotikumbutsa the value of community life the value of good companionship when we are serving the Lord. Pomutumikira Mulungu kuti timtumikire bwino kuthandizana ndi kofunika koposa. Ndipo kuthandizana kumeneku monga nanena kale sikungoyimira ansembe okha ayi. Tikaona structure yonse ya mpingo companionship unity of the church imaimirira kukhala anthu odalirana wina ndi nzake. Tikaona mpingo mmene ulili, the laity, comprised of the laity council, tikauona mpingo wathu nkuonanso kuti tili ndi atsogoleri amene tanena chigawo cha akhristu eni ake, what we call them laity council, Iwo aja paokha sangangonena kuti tikudzitumikira tokha, tikupanga zakuti tokha, me, myself and I. No. Asowa, tsono masakramenti atilandiritse ndani? Akumusowa wansembe ndipo akuwasowa ansembe ochuluka ndithu. akuwasowa asisteri akuwasowa ngakhale pakati pawo pa malaita kamsopo agurupa ndi ena otero value of community life value of companionship value of unity umodzi mu umodzi muli mphamvu akhristu mbali ina kupanga zimene tingathe at our level atumiki athu a Mulungu odzodzedwa kupanga zimene anawadzozeranso at their level zinthu nkumatani? nkumayenda, mpingo nkumayenda, nkumalandira ma sacramenti, kusangalala, misa zatheka, odwala adzodzedwa, awa athandizidwa, ukwati wadalitsidwa, munthu wina anapempha misa chikondwerero zatheka. zonsezo ma apostolates osiyanasiyana, mabungwe osiyanasiyana, CMO akufuna m'bindikiro wawo ukuchitika, CWO chimodzimodzi, achinyamata, makwaya, kodi ndi ma devotions, third order, divine mercy, legio, atumiki a chifundo, mtima woyera wa Ambuye Yesu, zambirimbiri zonsezo, koma chinsinsi chake chagona ponena kuti. Kuti zitheke zifike pachimake penipeni, anthu aja adawatuma angati? Awiri, awiri, kuti mwa iwo okha azithandizana, komanso mwa iwo okha, ngati kumene apitako kumudziko Akhristu sakuwafuna, sizitheka kuti awatumikire. Inde, mwa iwo okha ayesetsa, ayanjana bwinobwino, tipite kwakuti, koma ngati kumeneko kuli resistance, kuli rejection, sizitaninso? Sizitheka. Pamene akuwatuma awiri awiri, tikumbukire ndithu kuti mutu umodzi zoonadi susenza denga. Nzeru zayekha adaviika nsima m'madzi. Kali kokha nkanyama tili tiwiri timene tili anthu. Mu umodzi muli mphamvu. United we stand, divided we fall. Ndi zimene zikutikumbutsa kuti tikuyenera kumadalirana pakati pathu. Kuti ngakhale mphakati wathu uyende, mkulu wa mphakati ndi wachiwiri wake akuyenera kugwirizana kwathunthu. Tigwirizana bwanji? Tikalolerana ndi kudziwana, mnzangayu ali ndi mphatso, mphamvu zake zili pakuti pakuti pakuti, kufooka kwake ndi uku, mnzangayunso chimodzimodzi. Mulungu pakuchenjera kwake sanampatse munthu mmodzi zonse yekha, sanammanenso munthu chilichonse kummana munthu ayi. Aliyense amakhala ndi china chake chimene amayenera kuti atumikire nacho Mulunguyo ndi mpingo wake, ndipo Mulungu potikhala ngati watimanako zina amafunanso atikumbutse kuti inuyo musadziyesa Mulungu ayi, you are not God and you will never be God, sizingatheke. You are limited, you are human being. Ukwanitsa izo, izo, ndi izo. Koma izo ulephera, ufuna nzako. Mpake tikamaona olo mmene tilili. Ipezeka situation ina, ikufuna long one, long one, a tall person. Afuna kuti angotenga chinthu mwa easy, mwa mosavuta, atha ampatsa nzake amene ali eya, wamsinkhu eya, womverera. papezekanso situation ina long one yemwe uja kuti afike ponena kuti wawerama apite pa- pamene pali china chake chofunikira adalira nzake uja ati tandithandize tandi- tan- tanditengere zimenezozo ampatsa kuoneka ngati zinthu zoseketsa koma zinthu zimene zikutikumbutsa kuti nobody monopolizes gifts or monopolizes work aliyense ali ndi ntchito imene mulungu akumtumira Tikapita kukatumikira Mulungu anthu awiri awiri, Mulungu akufuna kutikumbutsa kuti we should understand and value community life, value our brothers and sisters, value our friendships. Kumadalirana, kumathandizana pa zofooka, kumathandizana kuti izi bwanji tutatere bwanji tutatere, ndi kumathandizananso kupangana encourage pa zimene wina akuchita bwino. Choncho pakati pathu, utsogoleri wonse mu mpingo ngakhale mdziko, ntchito imene Mulungu akhala akutituma in the ministry mu mpingo kaya ndi mdziko strength is always in unity. Wina athandize mzake mzimene ali nazo, wina chimodzimodzi, wina chimodzimodzinso. Kuonjezera apo, tikuonanso kuti ophunzira akuwatuma akalalike uthenga wabwino, akachiritse anthu, akawadzodze ndi zina zotero. zikutikumbutsa tonse nkhani ya chikhulupiriro chimene chimavuta kawirikawiri kuti anthu tilandire machiritso ndi kuperewera nthawi zambiri kwa chikhulupiriro. Ife Akhristu a mpingo wa mayi wathu Eklezia Katolika timadziwa kuti tili ndi masakramenti, masakramenti asanu ndi awiri 7. Masakramenti a chinamwali, ubatizo, ukaristia, ulimbitso, masakramenti a machiritso, kulapa, kudzodza, masakramenti a utumiki, kutumikira ena, Holy Matrimony, ukwati, ukulu, unsembe, Holy Orders. Ndinatchula masakramenti a machiritso awiri, kulapa, kudzodza. Ambuye Yesutu akuwatuma awa, zimene timatumidwa ansembe pa tsiku lija lodzodzedwa, mafuta a krisma aja amakhala onena kuti zatheka ndithu, tikadzodzera anthu mafuta a krismawo, masakramenti, ubatizo, izo ndi izo, maulimbitso, Ambuye kapena Amonsinyo kapena ansembe kumene, when they have been delegated, apatsidwa mphamvu atero pa ulimbitso, komanso mafuta a odwala aja. muja timachitira pa misa akrizima ija timatchula akrizima koma ndi mafuta odwala akatukumeni mafuta akrizima nawa mafuta odzodzera anthu odwala amene akuyenera kutipatsa akhristu tonsefe chilimbikitso ndi chikhulupiriro chonena kuti akabwera ansembe athu sindiye kuti adzammalizitsa munthu Timapezeka mwina pena kaya mwini wakeyo kapena ife tikuchedwa kuti tiitane anthu a- aone mapemphero komanso iyayi achipembedzo pangani kalata mpakana bwinobwino zonse zitheke munthu achire tikuchedwa mpakana munthu kufika poti wasiya kuyankhula abwere abambo amdzodza mwina munthu uja wapita abambo atsiriza Kuyiwala kuti machiritso timakamba nkhani ya thupi inde akhoza kuchiradi munthu uja wadzambatuka wayalula mphasa yake koma kuchira kwinanso koposa ndikoti olo munthu uja atisiye koma ngati walandira masakramenti pa tsiku lakufa kwake akumalizika chikhulupiriro tikuyenera kukhala nacho kuti sadatayike nzathu uja. kuti ntchito ya ansembe athu ikhale effective, ioneke mphamvu yake, zimadaliranso chikhulupiriro chimene akhristu ali nacho. Tikalumikizana bwino kumiphakati kwathu, makalata nkupita nthawi yoyenerera, odzodza ndi ena otero, anthu aja tikuwapempherera, tikukwaniritsanso udindo umene Ambuye Yesu anatituma Pitani kumudzi konseko awiri awiri, kafalitseni Uthenga Wabwino, kadzodzeni anthu mmene akunenera Mau a Mulungu very clear. Amawadzodza anthu mafuta ndipo amachira. Zinthu zimene mpakana panopa zidakalipo. Chofunika kwa ife ndi chikhulupiriro, chikhulupiriro, chikhulupiriro. Komanso pamene tikukamba za chikhulupiriro, zina zikuyenera kugwiritsidwa ntchito ndi nzeru zathu. tiyeni tipemphererane wina ndi mnzake tonse ngati akhristu ndi akufuna kwabwino tizidziwa kuti mulungu ngakhale anatilenga tokha munthu payekha kuti uyu koma pamene tabadwa kuyambira sanabadwe mkomwe community inayamba kale pakati pa ife ndi amayi athu awiriawiri kaya tinali ma twins kaya tinali ma triplets umodzi udayambika pamenepo pamodzi ndi amayi athu aja taliona dziko lapansi talira ng'a kumayambiriro akutiuza pang'ono ndi pang'ono uyu ndi m'bale wako uyu ndi mnzako akutithyolera nthochi uzigawana ndi mnzako suli wekha umbombo ayi Tikhale anthu opanga value umodzi kuti tonsefe awiri awiri timasoweka kuthandizana munthu amasowa chithandizo cha munthu mnzake. Tipemphereranenso kuti tikhale anthu a chikhulupiriro champhamvu. Tiapempherere a episkopi, a ansembe athu, atsogoleri onse a mpingo odzodzedwa. Asister, abrother, agurupa, Mulungu awapatse mphamvu za utumiki wawo, atitumikire mwakhama, modzipereka, modzikhuthula, povomera zimene Mulungu adawatuma pamene adawadzodza. Tisadziiwalenso ifeyo, chifukwa ntchito ya utumiki atumiki athuwo, ngati ife kumudzi kumene abwera takana, sizingatheke kuti ife tilandire chipulumutso. Choncho ifenso tidzipempherere kuti zoyenera kuwapatsa atumiki athu ngati nsembe yopereka kwa Mulungu kudzera mwa atumikiwo, tiyesetse kuchita chimodzimodzi. Tikakhala ndi chikhulupiriro, maulaliki amphamvu amene ansembe athu amatipatsa, mafuta amene amatipatsa m'masakramenti onse timalandira ajawo, adzagwira ntchito yake. Ndipo ngakhale moyo wathu uthe pansi pano, sutha chabe, timakhala tayamba chiyambi cha moyo wina kutsogoloko.